Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar aistrithe ó thaobh múinteora na naíonán sóisearacha de. Tugann na léargais seo, taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna oideachais na luathbhlianta agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Mar sin anois, tabharfaimid aghaidh ar an ábhar agus conas is féidir linn na haistrithe san oideachas a dhéanamh níos fusa dár bhfoghlaimeoirí is óige. Mar is eol duit, tá na mílte leanaí in Éirinn ar tí aistriú suntasach spreagúil agus dúshlánach a dhéanamh ina saol, is é sin an t-aistriú ón réamhscoil go dtí naíonáin shóisearacha. Tá a gcosa beaga bídeacha ar tí céim ollmhór a ghlacadh. Tá cleachtóirí luathbhlianta, tuismitheoirí agus múinteoirí ar bís do na leanaí agus aithníonn siad an tábhacht a bhaineann leis an aistriú seo a dhéanamh i gceart. Agus sinne ag tarraingt ar na láidreachtaí a bhreathnaíonn cigirí sna luathbhlianta agus i suíomhanna bunscoile, cuirimid comhairle phraiticiúil ar fáil agus déanaimid machnamh ar an ról ar leith atá ag an múinteoir na Naíonán Sóisearach chun tacú le haistriú linbh ó shuíomh oideachais na luathbhlianta go Naíonáin Shóisearacha. Tá ról ríthábhachtach ag múinteoirí na naíonán sóisearach ina leith seo agus léiríonn taighde go n-éireoidh níos fearr le leanaí ina gcuid oideachais bhunscoile má bhíonn aistriú maith acu ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Is féidir go leor a dhéanamh chun cur chuige réamhghníomhach íogair agus é dírithe ar leanaí a ghlacadh chun a chinntiú go gcuireann leanaí tús lena gcuid ama ar scoil le meon dhearfach. Mar sin, ag an am seo den aistriú, cad is féidir le múinteoirí a dhéanamh chun leanúnachas a chur chun cinn in eispéireas foghlama leanaí? Ní mór d'eispéireas foghlama na ndaltaí a bheith oiriúnach dá n-aois agus oiriúnach ó thaobh a bhforbartha de. Is léir ó chigireachtaí oideachais luathbhlianta go gcuireann soláthar ardchaighdeáin atá bunaithe ar Aistear, creat curaclaim na luath-óige, cur chuige dinimiciúil i leith na foghlama chun cinn trína dtugtar deiseanna do leanaí roghanna a dhéanamh agus dul i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí súgartha lena n-áirítear súgradh cruthaitheach, súgradh teanga, súgradh fisiciúil, súgradh samhlaíoch, súgradh sochdhrámatúil, súgradh tógála. Ar an gcaoi chéanna, ag an mbunleibhéal, cuireann curaculam na bunscoile súgradh agus foghlaim ghníomhach chun cinn dár bhfoghlaimeoirí is óige ó rang na naíonán sóisearach ar aghaidh. Tugann sé taithí pearsanta do leanaí agus cuireann sé foghlaim trí ghníomhaíocht threoraithe agus modhanna fionnachtana ar fáil dóibh. Tá sé tábhachtach do mhúinteoirí leanúnachas a chur chun cinn in eispéiris foghlama na leanaí. Is féidir le múinteoirí é seo a dhéanamh trí chineálacha comhchosúla eispéiris foghlama a eagrú. agus trí chur chuige comhchosúla a úsáid dóibh siúd a úsáidtear i suíomh oideachais na luathbhlianta. Ar an mbealach seo, is féidir le múinteoirí a chinntiú go bhfuil eispéiris dhearfacha, neamhbhagracha agus ar a bhfuil eolas ag na leanaí orthu. Tacaíonn fianaise taighde ollmhór leis an tábhacht a bhaineann le súgradh d'fhoghlaim leanaí agus is bealach iontach é an súgradh a úsáid chun cabhrú leis na haistrithe nach mór do leanaí gabháil tríothu a réiteach agus iad ag bogadh ó shuíomh oideachais luathbhlianta go suíomh scoile. Dá bhrí sin, nuair a chuireann leanaí tús leis an mbunscoil, níor cheart dóibh aistriú tobann a fháil chuig gníomhaíochtaí foirmiúla foghlama in áit a bhfuil orthu suí agus a n-aigne a dhíriú ar thascanna ar feadh tréimhsí fada, mar shampla, litreacha agus uimhreacha a rianú agus a mhúnlú, agus úsáid a bhaint as bileoga oibre nó leabhar oibre. ní mór na gníomhaíochtaí san a chur siar agus ina n-ionad ní mór eispéiris ghníomhacha spraíúla agus phraicticiúla foghlama a chur chun cinn. Ag tarraingt ar ár léargas ar fhoghlaim leanaí i suíomhanna oideachais luathbhlianta, is léir gur cóir do mhúinteoirí foghlaim a chur chun cinn a léiríonn láidreachtaí, suimeanna, cumais agus riachtanais uathúla na leanaí. agus a chuireann leis an méid atá bainte amach acu roimhe seo deiseanna a chur ar fáil chun caidrimh chomhoibritheacha a thógáil agus a chothabháil leis an múinteoir agus lena gcomhleacaithe. Ní mór do mhúinteoirí tacú le raon gníomhaíochtaí rialta agus éagsúla súgartha i dtimpeallacht ilcheadfach. Ní mór do mhúinteoirí rólimirt, labhairt agus plé a chur chun cinn. Ní mór do mhúinteoirí deiseanna a ghiniúint do na leanaí a bheith cruthaitheach agus a samhlaíocht a úsáid i dtimpeallacht spreagúil le hacmhainní oscailte, tarraingteacha. An bhfuil tugtha faoi deara agat an méid taitnimh a bhaineann leanaí as cinntí a dhéanamh? Go deimhin, de réir mar a fhásann agus a fhorbraíonn leanaí, ní mór dóibh deiseanna cinnteoireachta a thabhairt dóibh. Mar sin, smaoinigh conas is féidir leat mar mhúinteoir cur ar chumas leanaí cur le cinntí faoina n-eispéireas foghlama, mar shampla, téamaí a roghnú, a leabhar is fearr a roghnú, nó a snáithe scéil féin a shamhlú agus a thógáil. Ní mór do leanaí a bheith in ann foghlaim i dtimpeallacht chuimsitheach a léiríonn na leanaí, a dteaghlaigh agus a bpobal. idirghníomhaíochtaí ardchaighdeáin. Léiríonn meastóireachtaí na Roinne i suíomhanna oideachais luathbhlianta agus i mbunscoileanna an tábhacht a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí ardchaighdeáin a chur chun cinn i measc leanaí. Tá na hidirghníomhaíochtaí bunaithe ar an bprionsabal go spreagann idirghníomhaíochtaí forbairt. Ar fud curaclam na bunscoile, is gá go n-éascódh múinteoirí idirghníomhaíochtaí agus rannpháirtíochtaí spreagúla, dúshlánacha agus oscailte, lena n-éascaítear cruthú brí agus dul chun cinn san fhoghlaim. Mar sin, cad is féidir le múinteoir a dhéanamh chun na hidirghníomhaíochtaí seo a chur chun cinn? Bhuel, moltar réimse leathan straitéisí. Is féidir le múinteoir, mar shampla, tús áite a thabhairt do ghníomhaíochtaí a thacaíonn le caint, plé agus ról-imirt. Éist go cúramach agus go diongbháilte leis an leanbh. Ná cuir isteach ar an leanbh agus ná tabhair, leis, léi, deifir a dhéanamh agus í ag caint. Leathanaigh freagraí ó bhéal na leanaí nuair is cuí. Dearbhaigh scéalta, freagraí an linbh. Roinn scéalta grinn agus scéalta greannmhar leis na leanaí. Tá a fhios againn go léir conas is aoibhinn le leanaí dul i mbun súgartha le daoine fásta, mar shampla trí ról-imirt. Tá an cineál gníomhaíochta seo an-tairbheach do leanaí agus cuireann sé misneach orthu, is fiú triail a bhaint as. Mar sin anois, déanaimis machnamh ar líon mór na rudaí praiticiúla is féidir le múinteoir a dhéanamh sula dtagann na leanaí ar scoil d'fhonn cabhrú leo dul in oiriúint agus a bheith ar a gcompord ina dtimpeallacht nua. Smaoinigh ar an méid seo a leanas. D'fhéadfadh múinteoir díriú ar thimpeallacht spraíúil, fáilteach agus oiriúnach a ullmhú. D'fhéadfadh réimsí spéise agus go leor ábhar oscailte, boscaí, clocha, craobhóga, fabraic, a bheith san áireamh le seo, tráidire gainimh, tráidire uisce, taos súgartha, ábhar gléasta suas agus cúinne baile. Leagann cigireachtaí luathbhlianta béim ar an tairbhe a bhaineann le limistéar chun scíth a ligean inar féidir leis na leanaí léamh. Is cinnte gur fiú limistéar clúthar den chineál céanna a chur ar fáil sa seomra ranga na Naíonán Shóisearacha, le málaí pónairí, blaincéid agus neart leabhar. Is breá le leanaí dul i ngleic le scéalta a chuala siad roimhe seo. Féach an féidir leat a fháil amach cad iad na leabhair atá léite acu i suíomh oideachais luathbhlianta agus iad a chur ar fáil sa seomra ranga más féidir. Ar ndóigh, tá leabhar nua tairbheach agus spreagúil do leanaí freisin. Tá a fhios againn ónár gcuid cigireachtaí go nglacann go leor suíomhanna oideachais luathbhlianta céimeanna chun eolas a thabhairt do na leanaí faoin suíomh bunscoile, sé sin, timpeallacht na scoile mar aon leis an príomhbhaill foirne. Tugann go leor scoileanna deis do na leanaí cuairt a thabhairt ar an scoil. Sa chás nach féidir é seo a dhéanamh, d'fhéadfadh múinteoir físeán de sheomra ranga na Naíonán Sóisearach a thaifead le guthú agus é a roinnt ar shuíomh gréasáin na scoile. D'fhéadfadh na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh sa bhfíseán. Turas ar an scoil, taobh istigh agus taobh amuigh, a thaispeánann na seomraí ranga, halla corpoideachais, an clós súgartha, na leithris agus na príomhchomharthaí eile i dtimpeallacht na bunscoile. D'fhéadfadh beannachtaí agus griangraif den phríomhphearsanra, mar shampla, príomhoide na scoile, an rúnaí, an maor tráchta, an cúntóir riachtanas speisialta, a bheith san áireamh freisin. Ba bhreá leis na leanaí príomhréimsí an tseomra ranga a fheiceáil, ábhar súgartha, cúinne na leabhar, crochadán cótaí agus go háirithe an leithris. Cuimhnigh b'fhéidir nár chuala na leanaí cloigín scoile riamh. Mínigh an clog do na leanaí agus lig dóibh an fhuaim a chloisteáil. D'fhéadfaí cur síos ar ghnáthamh am lóin agus an amchlár laethúil nó seachtainiúil i bhformáid fhisiciúil a bheith san áireamh sa bhfíseán freisin. Is smaoineamh deas é freisin leabhar grianghraf scoile a roinnt faoi leanbh a thosaigh ar scoil anuraidh ina leagtar béim ar an bpríomh-eispéiris sa chéad chúpla seachtain ar scoil, mar shampla, bualadh leis an múinteoir agus go leor cairde a dhéanamh. Agus ansin, nuair a thagann na leanaí isteach sa scoil, is féidir leis an múinteoir tacú lena mothú muintearais trí ghrianghraf an mhúinteoir a thaispeáint ar dhoras an tseomra ranga ionas go mbeadh a fhios ag na leanaí cén seomra ar chóir dóibh dul isteach ann. nó grianghraif de na suíomhanna oideachais luathbhlianta as a dtáinig na leanaí a thaispeáint, mar aon le balla teaghlaigh le grianghraif de theaghlach gach linbh, peataí srl. Tugann cigirí dá n-aire go dtacaíonn go leor múinteoirí leis na leanaí go mothúchánach agus go sóisialta le linn tréimhse an aistrithe trí iad a spreagadh chun na bréagáin is fearr leo b'fhéidir a thabhairt leo ón mbaile, cead a thabhairt do leanaí a bhfuil aithne acu ar a chéile suí le chéile, go leor gníomhaíochtaí a eagrú a chuireann ar chumas na leanaí comhrá a dhéanamh agus aithne a chur ar a chéile. Is smaoineamh iontach é tacaí a chur ar fáil le haghaidh súgartha comhoibríoch, téada scipeála, cleas na bacóide, liathróidí agus iad sa chlós scoile nó sa chlós súgartha. Agus, ar ndóigh, beidh múinteoirí ag faire amach i gcónaí do leanaí atá leo féin nó a d'fhéadfadh a bheith corraithe, de réir dealraimh, sa chlós. Tá sé ana-thábhachtach do mhúinteoirí Naíonán Sóisearach iarracht a dhéanamh aithne a chur ar na leanaí sula dtosnaíonn siad ar scoil. Tá an-chuid réamhfhoghlama ag leanaí ón mbaile agus ón suíomh oideachais luathbhlianta a thugann siad leo chuig seomra ranga na Naíonán Sóisearach. Ní mór do mhúinteoirí Naíonán Sóisearach tógáil ar seo agus na leanaí a bhogadh leo ar a dturas foghlama. Is léir ónár gcuid cigireachtaí ar shuíomhanna oideachais luathbhlianta agus ar bhunscoileanna go bhfuil cur chuige comhpháirtíochta idir an suíomh agus an scoil an-thairbheach. Tá polasaithe aistrithe ag go leor scoileanna a chomhaontaítear agus a roinntear le tuismitheoirí agus cleachtóirí luathbhlianta. Leagann tuarascálacha cigireachta béim freisin ar na cleachtais fhiúntacha is féidir a úsáid chun tacú le forbairt caidrimh. Mar shampla, d'fhéadfadh an scoil cuireadh a thabhairt do na Suíomhanna Oideachais Luathbhlianta áitiúla chuig roinnt imeachtaí scoile agus, cuairteanna cómhalartacha a eagrú go dtí an naíonra. D'fhéadfadh na leanaí i suíomh oideachais luathbhlianta cuairt a thabhairt ar an scoil agus d'fhéadfadh an múinteoir naíonán sóisearach cuairt a thabhairt ar an suíomh oideachais luathbhlianta chun scéal a léamh, comhrá a bheith acu agus ceisteanna na leanaí a fhreagairt. Cruinnithe a eagrú idir foireann na bunscoile, caidreamh baile scoile, pobail, múinteoirí Naíonán Sóisearach, Príomhoide agus na suíomhanna oideachais luathbhlianta is áitiúla. Ar an gcaoi céanna, tá sé deas d'fhoireann na scoile freastal ar imeachtaí i suíomh oideachais luathbhlianta, mar shampla, ceiliúradh Nollag nó cóisire samhraidh. Chun tuilleadh smaointe a fháil, déan seiceáil ar shuíomh gréasáin an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Meastóireachta chun athbhreithniú a dhéanamh ar na smaointe le haghaidh gníomhaíochtaí aistrithe spraíúla tarraingteacha. Tháinig go leor de na smaointe seo ó chleachtóirí luathbhlianta agus ó mhúinteoirí bunscoile. D'fhéadfadh gur chuir an suíomh oideachais Luathbhlianta Mo Scéal ar fáil do thuismitheoirí. Tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an CNCM. Cuireann an doiciméad seo ar chumas an tsuímh oideachais luathbhlianta eolas a sholáthar faoi láidreachtaí, suimeanna agus dúshláin an linbh de réir mar a dhéanann sé nó sí an t-aistriú chuig an mbunscoil. Mar mhúinteoir naíonán sóisearach, moltar duit na tuairiscí 'Mo Scéal' a roinntear leat a léamh, ós rud é go dtugann siad eolas luachmhar duit. Cuimhnigh freisin athbhreithniú a dhéanamh ar fhoirmeacha rollaithe na ndaltaí chun a chinntiú go bhfuil tú cothrom le dáta faoi riachtanais ar bith nó riachtanais ar leith na ndaltaí aonair agus go bhfuil na hacmhainní agus na socruithe riachtanacha i bhfeidhm agat chun freastal ar aon riachtanais aitheanta an oiread agus is féidir. Ní mór cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí eolas a chur ar fáil faoi riachtanais ar leith an linbh, mar shampla, riachtanais cumarsáide, ionas gur féidir leis an múinteoir ullmhú go cuí d'aistriú an linbh seo agus a chinntiú gur féidir tacaíocht saincheaptha a phleanáil. D'fhéadfadh cur chuige scoile uile nó idirchaidreamh a bheith i gceist leis seo le foireann ildisciplíneach. Eagraíonn go leor scoileanna seisiún eolais duine le duine do thuismitheoirí. I gcás nach féidir é seo a dhéanamh, d'fhéadfaí seisiún fianaise fíorúil a shocrú. Tugann sé seo deis mhaith don scoil smaointe praiticiúla a roinnt maidir le conas is féidir le tuismitheoirí tacú le haistriú a linbh chuig an mbunscoil. Ar deireadh, nuair a thagann an t-am do na leanaí chun tús a chur ar scoil, Tóg do am chun aithne a chur orthu. Ná déan deifir maidir le tabhairt faoi ghníomhaíochtaí foghlama foirmiúla. Glac le hoideolaíocht spraíúil agus tabhair tús áite d'fhorbairt teanga. Tá an-chuid rudaí is féidir a dhéanamh chun tacú leis an ngnáthamh foghlama agus chun cabhrú leis na leanaí aithne a chur ar a gcomhleacaithe, ar thimpeallacht na scoile agus ar an bhfoireann. Agus ar deireadh, de réir mar a shocraíonn na leanaí isteach le linn an chéad choicíse, spreag iad agus déan éascaíocht dóibh maidir le cumarsáid idir tú féin mar mhúinteoir agus tuismitheoirí an linbh. Cinntigh go bhfuil tusa, an múinteoir, ar fáil ar bhonn neamhfhoirmiúil ag am teachta agus bailiúcháin chun ceisteanna athá ag tuismitheoirí faoina leanbh a fhreagairt. Cuir tuismitheoirí ar an eolas, más gá, go bhféadfaidh siad coinne a dhéanamh chun bualadh leat go foirmiúil nó teagmháil a dhéanamh leat ar an nguthán ag am cuí. D'fhéadfadh go mbeadh gá tuismitheoirí a chur ar a suaimhneas faoin gcaoi a bhfuil an leanbh ag socrú isteach ar scoil agus is fearr caidreamh dearfach oscailte a bhunú ón tús. Go raibh míle maith agat as éisteacht leis an seimineár gréasáin so. Thá súil againn go gcuireann sé comhairle chabhrach ar fáil agus guímid gach rath ort agus tú ag ullmhú chun aistrithe ár bhfoghlaimeoirí is óige a réiteach. Cuirtear na naisc chuig ár dtreoir maidir le cigireachtaí sa bhunscoil agus cigireachtaí oideachais luathbhlianta ar fáil anso. Má thá ceisteanna nó tuairimí agat mar thoradh, díreach ar do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin so, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe so chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn.